Dia dhaoibh gach éinne agus fáilte romhaibh chuig eachtra nua anseo ar Cháit san Áit. Faoi dheireadh táimid anseo! Táimid ar an mbus go dtí lár na cathrach anois. Seo an chéad chúpla nóiméad de mo chairde agus mé féin i dtír nua ag aimsiú an mbealach go lár na cathrach agus ag téamh suas le caife agus roinnt earraí bácáilte agus muid ag fanacht le seiceáil isteach inár mbrú na hóige. daoibh gach éinne agus fáilte go Riga, an Laitvia! Seo sraith nua de Cáit san Áit, beidh mé féin agus mo chairde ag dul tríd na Baltacha ar feadh seachtain amháin. Táimid ag tosnú inniu i Riga. Thosaíomar go luath luath ar maidin. Thógamar bus ag a haon a chlog ar maidin ó Chorcaigh go Baile Átha Cliath, ansin bhí an eitilt againn ag leathuair tar éis a sé, agus anseo, Faoi dheireadh, táimid anseo i lár na cathrach ag baint taitnimh as an aimsir an-fhuar seo. Agus anois, caithfidh mé fáilte a chur roimh mo chairde. So, ón sraith Iorua agus Meicsiceo, tá aithne agaibh cheana féin ar Emma agus Emer. Dia dhaoibh cailíní. Agus den chéad uair riamh, tá mé le mo chara, Niamh. Dia dhuit Niamh. Níl aon Ghaeilge ag Niamh faraor, toisc go raibh sí i Meiriceá. nuair a bhí sí an-óg le fada ach tá sí sásta chun a bheith anseo agus táimid sásta chun tosnú leis an dturas seo. Bígí linn agus táimid ag fánaíocht timpeall an tseanchathair inniu.

Now dhá foirgneamh a bhfuil clú agus cáil air i Laitvia agus i Ríge go háirithe agus seo iad tithe na Ceardchuallacht Bráithreachas Blackheads agus tá clú agus cáil ag baint leo toisc go raibh daoine a raibh ceirdeanna áisiúla acu bhí rudaí á dhíol acu anseo agus bhí siad ina cónaí anseo ins an teach seo agus díreach anseo i lár an chearnóg seo, seo é an chéad áit. riamh inar chuir siad crann Nollag agus an chéad áit ar domhan a raibh crann Nollag anseo i Riga sa bhliain míle cúig chéad is a deich so sin cé chomh sean ina bhfuil na crainn Nollag. Now anois mí Feabhra so níl aon crann Nollag anseo anois agus tá sé ag éirí beagáinín dorcha, tá sé an-fhuar inniu, tá sé. dhá chéim nó rud éigint, céim amháin b'fhéidir, ach tá an chearnóg seo an-an-dheas ar fad. An t-aon rud ná an Satharn atá againn anois, agus tráthnóna Dé Sathairn atá againn, agus tá sé folamh, ach sin rud maith chomh maith. Bhuel, tá ocras an domhain orainn tar éis dul tríd an seanbhaile don tráthnóna, so táimid i saghas canteen traidisiúnta le bia traidisiúnta Latviach. Agus séard atá againn ná piocann tú rudaí amach, so tá prátaí, glasraí, sicín traidisiúnta agus tá deoch an-suimiúil ag Niamh, tá sí ag ól kvass. Agus sin saghas Coca Cola Rúiseach, mar ní raibh siad róshásta le Coca Cola agus rinne siad a Coca Cola féin agus sin é atá againn ansin agus tá sé an-suimiúil ach deas. Tá sé deas. Go tobann. Armadillo. Níl fhios agam cén fáth go bhfuil sé anseo. Chríochnaíomar ár gcéad oíche sa chathair ag dul amach agus ag pleanáil an chuid eile dár dturas sna Baltacha. Tar éis lá ag taiscéal timpeall an bhaile seo, an chathair aoibhinn seo, táimid traochta tar éis gan aon codladh a bheith againn agus maidin amárach táimid ag tógáil bus go tír nua, táimid ag dul go dtí an. Eastóin ar maidin go Tallinn so beimid ag tosú go luath ar maidin arís agus go dtí sin, slán go fóill, táim ag dul go codladh, yí hua!

daoibh ar maidin. Ar maidin táimid ag taisteal go dtí Tallinn in an Eastóin. Tá an bus seo ceithre uair go leith, ceapaim, ach tá sé chomh compordach, níos compordí ná eitilt. Tá scáileán againn le scannáin, le cláracha teilifíse. Oíche, Tá caife saor in aisce anseo. Tá sé foirfe! Lá Fhéile Vailintín sona daoibh! Fáilte ar ais go Ríga agus táimid anseo sa mhargadh lárnach. Tá sé in aice leis an stáisiún bus agus tá sé chomh suimiúil agus lán de saol áitiúil. Táim tar éis rud saghas friochta a fháil don lón, so seo rud friochta, ní cuimhin liom an t-ainm atá air ach tá siad i ngach áit timpeall na háite anseo agus tá cabáiste leis, so féach air anois. Sin arán, arán friochta, ana-dheas. Ní fheicim aon chabáiste go fóill, ach is dócha go bhfuil sé ann. So, táimid ar ais sa phríomh-chearnóg arís, agus rinneamar iarracht chun dul isteach san Ard-Eaglais seo mar féachann sé ana-dheas ar fad agus cheapamar go mbeimis in ann dul suas ar túr éigin agus sracfhéachaint a dhéanamh ar an gcathair ar fad ach ní féidir agus cosnaíonn sé cúig euro chun dul isteach. Níl sé sin ró-dhona ach féachann sé, oiread, ní féachann sé go hiontach laistigh, féachann sé saghas simplí so nílimid ag bac leis sin. Táimid ag dul chuig Eaglais Naomh Peadar anois agus tá túr ansin gur féidir leat é a dhreapadh so táimid ag dul ann ansin. Rinneamar iarracht chun dul go dtí an caisleán freisin ach níl sé oscailte faoi láthair faraor so tá an áit seo, féachann sé go haoibhinn, tá na foirgnimh an-álainn ar fad ach níl a fhios againn cad atá. le déanamh anseo agus tá sé chomh ciúin arís. Now inniu an Mháirt, sin ceart go leor, ach ar an Satharn bhí sé ana-chiúin chomh maith. So níl a fhios againn an bhfuil rud in easnamh anseo i Ríga. Amárach beimid ag déanamh turas siúlóide arís, is aoibhinn linn na turais siúlóide sna cathracha, agus chífimid cad eile atá le déanamh insan áit seo. Táim sásta anois go bhfuilimid ag barr an eaglais seo, tá an túr seo foirfe mar tá radharc aoibhinn againn den seanchathair, den chathair nua, tá siad i ngach áit, an-deas ar fad. Is fiú é teacht anseo, tá sé naoi euro ach is fiú é.

Ag barr an túir sin, agus ansin díreach trasna an bóthar, tá músaem ansin le seodra. Bhí an seodra seo ó na Lochlannaigh ar aghaidh go dtí an tríú haois déag nuair a tháinig daoine anseo ón Ghearmáin agus cosúil leis an Eastóin, bhí an Ord Livónach anseo agus tá tionchar na Gearmáinice go han-láidir anseo chomh maith. Bhí siad anseo le. céadta. An mhaidin dár gcionn, thosaíomar le turas siúlóide stairiúil anseo i Ríoga.

is faide ar domhan agus dár ndóigh níl ach an t-aonú rud ná bhí sé seo mar áit a rinneadh scannáin i rith an t-Aontas Sóivéadach agus tá an-chuid foirgneamh anseo as tíortha eile mar shampla is é seo an Eilvéis, is é seo an Fhrainc agus mar sin de agus rinneadh na scannáin anseo idir naoi déag is a daichead agus naoi déag is a nócha nuair a. Tháinig an neamhspleáchas anseo agus ní raibh cead ag na daoine Sóivéadach dul chuig áiteanna eile nach raibh san Aontas Sóivéadach agus mar sin de, rinneadh an-chuid scannáin anseo i Riga agus go háirithe ar an sráid seo. So aithníonn an-chuid daoine na foirgnimh sin ó scannáin a bhí clú agus cáil ag baint leo i rith. na hama sin. find this to be unfair, so I want to explain you why. Why? Because this used to be the river. Bhuel, táimid díreach críochnaithe an turas sin agus bhí sé chomh suimiúil ar fad. Tá an-chuid timpeall na háite anseo maidir leis an stair, maidir leis an Aontas Sóivéadach. Tá mé anseo arís sa phríomhchearnóg, an. Doms Cearnóg mar táimid in aice leis an Ardeaglais Doms sin agus an rud an-ait ná go raibh sráideanna anseo mar is spás an-mhór oscailte a fheiceann tú anseo agus tá línte anseo is féidir libh iad a fheiceáil ar an talamh agus ba iad na suíomhanna, na foirgnimh agus mar sin de a raibh anseo i rith na Meánaoiseanna. Bhí siad an-cúng ar fad agus bhí siad anseo go dtí naoi déag is a daichead. Ach ansin, bhí polaiteoir anseo an-gafa le Hitler, Mussolini agus mar sin de agus dúirt sé, 'Hm, ba mhaith liom óráid a dhéanamh mar sin thuas ar an bhalcóin, sin, agus mar sin, scrios siad na foirgnimh meánaoiseanna go léir anseo chun an spás oscailte seo a dhéanamh chun na hóráid sin a rá. Now, faraor, nó b'fhéidir nach faraor, maraíodh é sa bhliain ina dhiaidh sin i daichead is a haon leis an Aontas Sóivéadach agus ní raibh aon. cúis leis é sin a thuilleadh chun an áit a bheith scriosta. Ach anois, bíonn margadh na Nollag anseo, so sin rud amháin. Ach tá sé sin go hainnis nach bhfuil na sráideanna seo againn a thuilleadh agus just tá an spás folamh seo againn. Rud eile a thaispeánann tábhacht an chearnóg seo ná gurb é seo áit an bharacáid a tharla anseo sa bhliain 1991. So. Tháinig an neamhspleáchas anseo go Laitvia sa bhliain naoi déag is a nócha, ach ansin faraor in Eanáir, mí Eanáir naoi déag nócha haon, tháinig an Aontas Sóivéadach ar ais arís agus bhí siad chun an áit a ghabháil arís. Ansin thóg na daoine anseo baracáid timpeall an chearnóg seo. mar sé seo an raidió agus an teilifís so bhí orthu an meán a chaomhnú agus chun gach rud a thaifeadadh ionas go mbeadh eolas ag an domhan ar fad séard a bhí ar siúl anseo. Rinne an treoraí a bhí againn anseo comparáid idir an scéal sa Úcráin anois agus séard a bhí ar siúl anseo. sa bhliain sin. Ag an am sin, thóg siad an bharacáid timpeall na háite seo. Bhí gach rud ar an teilifís. Buíochas le Dia, níor mhair an baracáid sin ach i gcomhair coicíse. Ach tá na heachtraithe cosúil le sin i gcónaí i gcuimhne ag daoine anseo mar tá sé chomh cóngarach don stair a bhí acu anseo. Níl siad neamhspleách ach le haghaidh. nach mór tríocha trí bliain anois agus roimhe sin bhí gach tír eile you know bhí na Rúiseach ann cheana féin, bhí an Ghearmáin anseo, bhí na Sualannaigh anseo, gach rud so tá siad bródúil as a n-áit féin anois ach tá sé sin i gcúl a n-aigne an t-am ar fad go bhfuil siad chomh cóngarach leis an Rúis, tá an smaoineamh ann i gcónaí ach tá na daoine anseo chomh cróga chomh maith agus is rud iontach é sin. a fheiceáil, go háirithe sna laethanta atá againn inniu. Bhuel, tar éis béile an-traidisiúnta, fíor-dheas, pancóga a bhí againn le feoil agus. Prátaí, Táimid ag dul chuig sána don tráthnóna, woo cailíní! Tá sceitimíní orainn go léir faoin sána mar tá an aimsir go han-fuar, tá sé reoite inniu! Táimid anseo! Sin é, ach tá an loch nó an abhainn nó pé rud reoite, so ní dócha go mbeimid ag dul isteach, déarfainn. Táimid anseo ag an sána anois, an seomra allais is dócha, agus tá sé go príobháideach againn i gcomhair trí uair agus chosnaigh sé sin céad is a tríocha euro, ach tá sé idir an ceathrar againn agus is féidir leat do chuid deochanna agus do chuid bia féin a thabhairt isteach. Tá an seomra suí álainn seo, féach ar seo, daoibh cailíní, woo! ag tnúth go mór leis. Agus ansin tá, oh yeah, tá an seomra allais díreach isteach anseo chomh maith. Tá an seomra allais anseo. So, is féidir leat dul isteach. Ó, tá sé te cheana féin! Ó, steamy! Agus tá an tine ansin agus an radharc den leac oighir ar fad. Ok, tá sé an-the. Tá tub te againn díreach thuas anseo agus tá sé tríocha cúig céim faoi láthair. So, beidh seo an-deas ar fad, mar inniu tá sé lúide a haon céim. lasmuigh, ach breathnaíonn sé cosúil le lúide a 4 so tá sé reoite, go díreach, go litriúil reoite. Agus dúirt mé nach féidir linn dul isteach toisc go bhfuil an loch seo reoite ach tá spás déanta ag an fear, ag an úinéir, díreach síos anseo so is féidir linn dul isteach. Níl cead againn léim isteach ach is féidir linn dul síos an dreapadóir so. yeah tá mé ag ag iarraidh smaoineamh faoi anois mar tá sé reoite inniu. Woo táimid ag dul isteach sa tub te whoop whoop. So níl fhios agam an bhfuilim chun dul isteach nó muna bhfuil ach táim chun triail bheag a bhaint as, beagáinín. B'fhéidir na cosanna mar tá sé, féachann sé saghas ehm ait, ní féachann sé chomh sábháilte chun chun an fhírinne a rá. Woo níl fhios agam lads.

Tá mé dul amach arís. Fuair, fuair! Tar éis béile aoibhinn eile anseo i Riga, táimid ar ais san árasán don oíche agus tá tosú an-luath againn ar maidin mar táimid ag fáil bus go Vilnias sa Liotuáin ag leathuair tar éis a seacht ar maidin! Leis sin, oíche mhaith, Slán Riga, bhí tú go haoibhinn ar fad, an-álainn, tá stair chomh saibhir anseo chomh maith. An t-aon rud ná bhí sé ciúin go leor ach sin am den bhliain chomh maith mar níl againn anois ach mí Feabhra, tá sé fós an-fhuar agus an rud gur b'fhearr liom leis an rud ar fad, leis an turas ar fad ná an seomra allais, taithí aoibhinn agus chomh iontach ab ea é sin. Agus go dtí an chéad áit eile.